Fáilte romhat go dtí an seimineár gréasáin seo sa tsraith a thugann léargas ar fhéinmheastóireacht le fócas ar chleachtóirí luathbhlianta. Tugann na léargais seo taighde san áireamh, chomh maith le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim. agus an chomhairle a sholáthraíonn cigirí chun feabhsú a chur chun cinn. Tugtar breac-chuntas sa Chreat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta ar an tábhacht a bhaineann le cleachtas athmhachnaimh chun tacú le foghlaim ghairmiúil agus chun pleanáil agus athbhreithniú a threorú chun caighdeáin a fheabhsú. I gcuid a haon den tsraith seimineár gréasáin seo, díríodh ar thús eolais a thabhairt ar choincheapa na féinmheastóireachta agus an chleachtais athmhachnaimh, agus roinnt de na príomh-gheallsealbhóirí a bhféadfá teagmháil a dhéanamh leo go rialta trí do chuid oibre. Chuir sé ar fáil freisin forbhreathnú ar thimthriall feabhsaithe cáilíochta trí fhéinmheastóireacht a úsáid agus míníodh gach ceann de na céimeanna ar bhealach níos mine. Is í aidhm an webinar seo forbhreathnú gairid a sholáthair ar an gCreat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta, agus a thaispeáint conas is féidir leis an gCreat próisis féinmheastóireachta agus athbhreithnithe a chur chun cinn. Tá an Creat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta bunaithe ar Aistear agus Síolta, na Creataí Cleachtais Náisiúnta, agus ar thaighde náisiúnta agus idirnáisiúnta. Léirítear sa Chreat Cáilíochta céard atá i gceist le cleachtas éifeachtach i soláthar oideachais sa luathbhlianta. Is féidir é a úsáid chun eolas le linn próiseas inmheánacha aonair agus comhoibríocha um athbhreithniú, athmhachnamh agus forbairt laistigh de shuíomhanna. Déanann an Creat Cáilíochta soláthar a chatagóiriú faoi cheithre réimse leathan cleachtais. a thaispeántar anois ar an scáileán. Déantar gach ceann de na ceithre réimse a mhiondealú ina ráitis thorthaí agus i gcomharthaí. Léiríonn siad seo samplaí dea-chleachtais go soiléir, agus is féidir iad a úsáid chun tacú le machnamh comhoibritheach agus aonair. Tá tuilleadh eolais ar fáil sa Treoir don Chigireacht Oideachais Luathbhlianta. Tá na sonraí ar fáil ag deireadh an tseimineáir gréasáin seo. Sa Chreat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta, cuirtear leis an méid a leagadh amach in Aistear agus i Síolta, na Creataí Cleachtais Náisiúnta. Tá sé mar aidhm leo tacú le cleachtas athmhachnaimh agus le scileanna féinmheastóireachta chun feabhas a chur ar cháilíocht an tsoláthair d'fhoghlaimeoirí. Cuirtear scileanna agus próisis a bhaineann le féinmheastóireacht agus le hathbhreithniú chun cinn sa Chreat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta ar na bealaí seo a leanas, Dea-chleachtas a shainaithint agus a dhearbhú, Toisc gur cur chuige atá bunaithe ar láidreachtaí atá mar bhun na cigireachtaí, is féidir le suíomhanna an t-aiseolas a chuirtear ar fáil a úsáid chun a gcuid buanna a aithint agus a cheiliúradh. agus chun machnamh gairmiúil a éascú ar ghnéithe a dteastaíonn tuilleadh forbartha uathu. Próisis féinmheastóireachta agus athbhreithniúcháin a aithint agus comhairle a chur ar fáil ina leith. Soláthraíonn tuairiscí cigireachta léargas seachtrach ar sholáthar an tsuímh, Is féidir an pheirspictíocht seo a úsáid chun na próisis athbhreithnithe inmheánaí a thacaíonn le feabhsú cáilíochta i gcleachtas a chomhlánú. San áireamh sna gníomhaíochtaí molta i dtuairiscí cigireachta, tugtar treoir thábhachtach don suíomh oideachais sna luathbhlianta conas tuilleadh feabhais a chur ar cháilíocht an tsoláthair. Teagmháil chomhghairmiúil le cleachtóirí luathbhlianta. Tacaíonn an próiseas cigireachta le teagmháil chomhghairmiúil idir cleachtóirí luathbhlianta agus an cigire. Is í an aidhm atá leis an aiseolas a thugann cigirí, meastóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí foghlama breathnaithe a chur chun cinn, go mbeifear in ann tacú le torthaí feabhsaí do leanaí. Leanaí agus tuismitheoirí a aithint mar phríomh-gheallsealbhóirí. Sa Chreat Cáilíochta do Chigireachtaí, déantar soláthar láidir do thuairimí agus eispéiris na leanaí. Moltar ann freisin go gcothófaí bealaí cumarsáide soiléire débhealaigh idir an suíomh, tuismitheoirí, teaghlaigh agus leanaí. Tacaíonn sé sin le forbairt a dhéanamh ar spiorad comhpháirtíochta, atá bunriachtanach le haghaidh timpeallachtaí foghlama ar ardchaighdeán a chruthú do leanaí óga. Tugann cigirí faoi deara go bhfuil comhairliúchán rialta córasach le leanaí agus le teaghlaigh san áireamh sna cleachtais féinmheastóireachta atá an-éifeachtach. Mar shampla, chun dul i gcomhairle le leanaí, féadfaidh cleachtóirí plé a dhéanamh go rialta leo maidir lena roghanna agus ar a gcinntí, agus aird dlúth á tabhairt acu ar a ngníomhartha. D'fhéadfadh sé seo tarlú le linn ama grúpa beag, bunaithe ar réimsí spéise. na leanaí. Chun dul i gcomhairle le tuismitheoirí, féadfaidh an suíomh nuachtlitreacha a dháileadh a sholáthraíonn eolas agus a gcuid rannpháirtíochta in athbhreithniú agus i meastóireacht ar an suíomh a spreagadh go réamhghníomhach. I dToradh 17 sa Chreat Cáilíochta, tugtar tuilleadh mionsonraí agus faisnéise maidir leis na táscairí cleachtais a bhaineann le pleanáil, le hathbhreithniú agus le meastóireacht, tá roinnt comharthaí de chleachtas gur féidir leat athmhachnamh a dhéanamh orthu i d'aonar nó le do chomhghleacaithe. Gabhfaidh muid ar aghaidh anois chun breathnú ar conas a d'fhéadfá páirt a thabhairt do gheallsealbhóirí eile i do phróisis inmheánacha mheastóireachta agus athbhreithniúcháin. Molann muid freisin roinnt straitéisí praiticiúla gur féidir a chur i bhfeidhm i do shuíomh. D'aithin Seimineár Gréasáin 1 roinnt geallsealbhóirí tipiciúla i suíomh luathfhoghlama agus cúraim. Príomhbhuntáiste a bhaineann le machnamh rialta a dhéanamh is ea rannpháirtíocht bhríoch leis na geallsealbhóirí a chur chun cinn, trí chinnteoireacht chuimsitheach agus idirghníomhaíochtaí leanúnacha. Nuair a ghníomhaítear ar chomhairliúcháin, tá sé lárnach do chleachtas ardchaighdeáin i suíomhanna. I dToradh 17 sa Chreat Cáilíochta do Chigireachtaí agus sa Chaighdeán i Síolta maidir le Comhairliúcháin, leagtar béim ar an tábhacht a bhaineann le gach geallsealbhóir a chur san áireamh sa phróiseas athbhreithniúcháin. Tugtar breac-chuntas sna creataí sin ar an tábhacht a bhaineann leis na torthaí ar aon athbhreithniú a thaifeadadh agus a chomhroinnt agus gníomhú chun go mbeidh gach comhpháirtí in ann páirt a ghlacadh agus go gcoinneofar ar an eolas iad. Ar dtús, déanaimis machnamh ar an tábhacht a bhaineann le rannpháirtíocht chomhghairmiúil idir chleachtóirí luathbhlianta. Is cuid riachtanach den phróiseas féinmheastóireachta an teagmháil seo. Leagtar béim sa Chreat Cáilíochta do Chigireachtaí agus i Síolta araon go gcuirtear cleachtas fíor-éifeachtach chun cinn le heiteas comhoibrithe, gairmiúlachta agus obair bhuíne. Nuair a thionólann cleachtóirí cruinnithe foirne go rialta, tugtar a lán deiseanna le haghaidh tuairimí a chomhroinnt agus a bhreithniú. I gcás go n-eagrófar iad go héifeachtach, tugann cigirí faoi deara gur féidir le cruinnithe foirne dul chun tairbhe chun foghlaim a chomhroinnt agus don treoir a fhorbairt i bhfianaise rannpháirtíocht na gcleachtóirí i bhforbairt gairmiúil leanúnach. Cuimsíonn na straitéisí seo plé neamhfhoirmiúil, dialanna athmhachnaimh nó uirlisí féinmheastóireachta ó threoir chleachtais Aistear Síolta chun scil an athmhachnaimh a leabú sa chleachtas. Chomh maith leis sin, i gcás go n-aithnítear an saineolas laistigh den fhoireann agus go mbaintear úsáid éifeachtach as tacar ilchineálach scileanna na mball foirne, tugtar spreagadh do chleachtóirí, rud a chuireann le mbraistint chomhuintearais agus lena n-úinéireacht ghairmiúil ar chleachtas. Tugann cigirí faoi deara go gcruthaíonn róil shonracha do chleachtóirí, mar shampla chun tacú le ball foirne nua nó úsáid a bhaint as láidreachtaí sainaitheanta chun meantóireacht a dhéanamh ar chomhghleacaithe maidir le pleanáil an churaclaim agus le breathnóireacht. An dtairgtear na deiseanna sin i do thaobh? An féidir leat smaoineamh ar bhealaí a dféadtaí an cleachtas comhoibritheach seo a fheabhsú? Bunriachtanas chun cur chun cinn a dhéanamh ar athmhachnamh gairmiúil, ar ghné riachtanach den phróiseas féinmheastóireachta é, is ea teagmháil chomhghairmiúil idir cleachtóirí luathbhlianta agus geallsealbhóirí seachtracha, mar shampla an chigireacht. Tugann cigirí faoi deara go gcuireann cigireachtaí oideachais luathbhlianta machnamh ar chleachtas chun cinn, go háirid ag an gcruinniú aiseolais. Tá tacaíochtaí seachtracha eile dhá n-úsáid chun feabhsú cáilíochta a chur chun cinn, mar shampla comhairle le raon meantóirí agus gairmithe cúraim sláinte. Mar shampla, tugann cigirí faoi deara conas a d'fhorbair cleachtóirí luathbhlianta straitéisí, mar shampla taispeántais idirghníomhacha tar éis plé le meantóirí agus le tuismitheoirí, chun tacú le cumarsáid a fhorbairt i dtimpeallacht chuimsitheach. Breathnóidh muid anois ar conas is féidir dul i gcomhairle le leanaí sa phróiseas féinmheastóireachta le haghaidh feabhsú cáilíochta agus ar conas is féidir páirt a thabhairt dhóibh ann. Mar thugamar faoi deara, déanann an chreat cáilíochta do chigireachtaí soláthar láidir do thuairimí an linbh a chur san áireamh i bpróiseas féin-athbhreithniúcháin. Caithfear dul i gcomhairle go minic le leanaí maidir le nithe a dhéanann difear dóibh agus an-tábhachtach go ngníomhaítear de bhun torthaí an chomhairliúcháin. Ar ndóigh is sé an duine fásta amháin a dhéanann cinntí áirid bunaithe ar an eolas fairsing atá acu ar an leanbh, agus ar mhian folláine agus sábháilteacht an linbh a chothú. Mar sin féin, is féidir le cleachtóirí luathbhlianta faisnéis faoi shainroghanna pearsanta agus smaointe an linbh a bhailiú, trí bhreathnóireacht sciliúil agus trí dheiseanna a thabhairt dó nó di a smaointe a chomhroinnt ar nithe a dhéanann difear dóibh, mar shampla, conas is mian leis nó léi am sneaiceanna a chaitheamh. Cé na bréagáin is mian leis nó léi a úsáid lasmuigh faoin aer? Agus cé na leabhair ab áil leis nó léi a bheith aige nó aici sa limistéar leabhar? I roinnt suíomhanna ardchaighdeánacha, tá córais vótála i measc na straitéisí a mbaineann cleachtóirí úsáid astu, straitéisí lena dtugtar spreagtha do na leanaí na gníomhaíochtaí a roghnú agus scil na hidirbheartaíochta a fhorbairt. Mar shampla, is féidir iarraidh ar leanaí vótáil ar a rogha gníomhaíochtaí fisiciúla nó cinneadh a dhéanamh ar láthair turas ar leith. An féidir leat smaoineamh ar conas a chuir breathnuithe ar leanaí agus iad i mbun súgartha nó comhráití leo ar do chumas athruithe fiúntacha a dhéanamh ar do chleachtas? An dtugtar aird ar thuairimí nó sainroghanna pearsanta na leanaí, agus an gcuirtear san áireamh iad? sna gníomhaíochtaí ar tairiscint nó in aon athrú a dhéantar ar an timpeallacht foghlama i do shuíomh. Éilíonn comhairliúchán le leanaí ar cleachtóirí éisteacht leo go gníomhach agus deiseanna nádúrtha a úsáid chun tiúnáil isteach le teanga choirp na leanaí agus na roghanna aibhsithe. Is breathnóirí nádúrtha iad leanaí, a bhfuil smaointe cruthaitheacha agus a lán dearcaí luachmhara i dtaobh an domhain acu. Nuair a tharlaíonn sé seo, tugann cigirí faoi deara go ngnóthaíonn leanaí braistint féiniúlacha níos láidre, toisc gur féidir leo breathnú ar an dóigh a ndearnadh a gcuid smaointe agus moltaí a bhreithniú agus a úsáid chun eispéiris foghlama a fheabhsú. Is féidir le cleachtóirí luathbhlianta athmhachnamh a dhéanamh ar na leanaí agus iad i mbun súgartha agus a gcuid smaointe, roghanna agus sainroghanna pearsanta uathúla féin a thabhairt faoi deara. Féadfaidh siad a gcuid breathnuithe a úsáid mar chuid den phróiseas féinmheastóireachta. D'fhéadfaí na breathnuithe seo a úsáid ina dhiaidh sin chun cumarsáid a dhéanamh leis na páistí, chun a bhfuil ar eolas acu faoi ábhar áirid a iniúchadh, agus conas a d'fhéadfadh an cleachtóir tacú lena bhfoghlaim agus lena roghanna a thuilleadh. Is féidir tuairimí an linbh a thaifeadadh mar chuid de phleanáil feabhsúcháin, agus is féidir freisin tacú leis na leanaí léirithe amhairc a úsáid chun a gcuid smaointe, molta agus sainroghanna pearsanta a chur in iúl. Cabhróidh acmhainní ó Threoir Cleachtais Aistear Síolta leat de réir mar a chuireann tú comhairliúchán le leanaí chun cinn. Chun cultúr comhairliúcháin le leanaí a ghlacadh, teastaíonn tiomantas agus cur chuige athmhachnaimh. Is scil í sin a chothaítear le himeacht ama. Tá sé tábhachtach freisin go nglactar cur chuige séimh nach dtéann isteach ar spás na leanaí, ní mór dúinn i gcónaí glacadh leis nach gá do leanbh bheith páirteach agus go bhfuil an cheart aige nó aici a bheith ina thost nó ina tost. Breathnóimid anois ar conas is féidir dul i gcomhairle le tuismitheoirí, gné thábhachtach den mhachnamh agus den féinmheastóireacht. Aibhsíonn Creat Cáilíochta don Oideachas Luathbhlianta agus Síolta an tábhacht a bhaineann le dul i gcomhairle go rialta le tuismitheoirí agus páirt a ghlacadh iontu le linn próiseas féin-athbhreithnithe agus iad a úsáid chun eolas a dhéanamh do phleananna le haghaidh feabhsú cáilíochta. Téitear chun tairbhe do leanaí nuair a oibríonn tuismitheoirí agus cleachtóirí luathbhlianta le chéile. Tá sé tábhachtach do suíomhanna straitéisí éagsúla a thairiscint a thacaíonn le cumarsáid dhébhealaigh le tuismitheoirí. I suíomhanna luathfhoghlama agus cúraim ardchaighdeánacha, is minic a thugann cigirí faoi deara go spreagtar tuismitheoirí páirt a ghlacadh ann ó thús aistir a linbh san oideachas. Ar chlárú an linbh, téann na cleachtóirí i dteagmháil le tuismitheoirí ar an gcéad dul síos, maidir leis an bhfaisnéis a theastaíonn chun tacú le haistriú an linbh isteach sa suíomh agus a n-ionchais a lorg i dtaca le foghlaim a linbh. Ar na straitéisí breise a úsáideann suíomhanna tá tráthnóna faisnéise a chur ar siúl, ceistneoirí a dháileadh ag amanna difriúla sa bhliain, comhráite oscailte leanúnacha a dhéanamh agus aiseolas rialta ó thuismitheoirí a iarraidh chun a gcuid tuairimí ar an soláthar a fháil. Is féidir le cleachtóirí úsáid éifeachtach a bhaint as an bhfaisnéis sin chun pleanáil le gcleachtas feabhsúcháin a threorú. Nuair a thugtar cumarsáid d'ardchaighdeán faoi deara, aimsíonn cigirí gur chruthaigh an suíomh bealaí nuálacha chun tacú le teaghlaigh a labhrann Béarla mar theanga bhreise. Ina measc seo tá taispeáintais amhairc, grianghraif, físeanna, bileoga faisnéise agus ceistneoirí a tháirgítear i dteangacha baile na dteaghlach. Tacaíonn sé seo le tuiscint eolasach faoi eispéiris foghlama na leanaí. Tóg nóiméad chun smaoineamh ar na straitéisí a úsáideann tú chun gach tuismitheoir a spreagadh chun a gcuid dtuairimí a thabhairt agus a roinnt. Conas a tharlaíonn sé seo? An bhfuil sé foirmiúil, neamhfhoirmiúil nó an dá rud? Cé a chinntíonn go ngníomhófar ar a dtuairimí? Conas a roinntear tuairimí na meastóireachta agus na forbartha cleachtais leis na tuismitheoirí go léir? Chun tacú le rannpháirtíocht tuismitheoirí, tugann cigirí faoi deara go dtéann roinnt suíomhanna i gcomhairle le tuismitheoirí ar bhonn leanúnach agus go roinneann siad smaointe faoi ábhair atá le tíocht bunaithe ar leasanna na leanaí. Is féidir le tuismitheoirí léargas domhain a thabhairt ar a leanbh mar fhoghlaimeoir agus, ar na gníomhaíochtaí éagsúla a dhéanann siad. Soláthraíonn sé seo faisnéis luachmhar do chleachtóirí ar eispéiris foghlama agus éachtaí den leanaí. Léiríonn taighde go mbunaítear fíorchomhpháirtíochtaí le tuismitheoirí nuair a chuirtear luach ar theaghlaigh mar rannchuiditheoirí eolasacha. Tá go leor uirlisí le fáil i dTreoir Chleachtais Aistear Síolta a chuirfidh machnamh chun cinn maidir le comhpháirtíochtaí a thógáil le tuismitheoirí. Seo liosta d'fhaisnéis agus d'acmhainní breise a d'fhéadfadh cabhrú leat chun an próiseas féinmheastóireachta a fhorbairt i do shuíomh luathfhoghlama agus cúraim. Tugann sé sin an seimineár gréasáin seo chun críche agus is mian linn buíochas a ghlacadh leat as éisteacht leis. Tá súil againn go gcuireann sé seo comhairle úsáideach ar fáil. Má tá ceisteanna nó tuairimí agat ag éirí as do rannpháirtíocht sa seimineár gréasáin seo, bain úsáid as an seoladh ríomhphoist tiomnaithe, le do thoil, a chuirtear ar fáil chun do chuid tuairimí a sheoladh chugainn ar insights fostríoc info ag education.gov.ie.